OK díbh a chairde agus fáilte ar ais chuig an rang Gearmáinise ar líne. So tá muid ag plé an obair don Déardaoin inniu, beidh sibh ag déanamh é sin idir deich tar éis a naoi agus deich chun a deich. Seo ar an tríocha lá de mí Aibreán. Now, Caithfidh sibh é a thabhairt faoi deara go bhfuil an ceacht seo mar chuid den measúnú leanúnach atá ar siúl agaibh, so ní beidh an méid sin cabhair uaim ar an bhfíseán seo ó thaobh na ceisteanna de, ach beidh mé fós ag tabhairt roinnt cuidiú daoibh ó thaobh an léamhthuiscint de ionas gur féidir libh na ceisteanna a fhreagairt níos déanaí. So, mar is gnáth, tá an nasc don foirm ansin, tá an nasc don leathanach ansin ach is féidir linn dul isteach chuig an Déardaoin tríd an bhealach seo agus tá an téacs anseo. So, táimid ag léamh Aller Anfang ist schwer, caithfidh tú na trí alt seo a léamh agus ansin caithfidh tú an bhfoirm seo a líonadh isteach. Now, má tagann sé sin suas, em, Tá sé mar sin toisc go bhfuil an foirm dúnta ionas nach bhfuil éinne, nuair a feiceann siad an féilire, ag dul láithreach isteach chun na ceisteanna sin a fhreagairt. Agus i ndiaidh é seo beidh mé ag baint an an téacs seo go dtí go bhfuil muid réidh de ar an Déardaoin. so ní beidh sé le feiceáil. Beidh na treoracha but ní beidh aon rud le feiceáil ionas nach bhfuil éinne ag dul isteach agus ag déanamh é roimhré. Em, but ar aon nós, is féidir linn é a léamh anois le chéile agus beidh mé in ann cuidiú libh chomh maith agus is féidir. So aller Anfang ist schwer. So an focal Anfang, sin an focal eile do beginning. I,

Tá sin fíor. So tá muid chun léamh faoi mo dhuine anseo agus ansin an tús a bhí ar cur leis an saol. So ich war acht Jahre alt, als ich in Wien in die Schule kam. Bhí mé ocht bliana d'aois nuair a tháinig mé, kommen san aimsir caite, chuig an scoil i Wien, so sin in Österreich, Wien in Österreich, Vienna. Ich war in der dritten Klasse der Volksschule.

so sin é stiúradh, so stiúraigh sí mé, mich, stiúraigh sí mé, cos tá an sie führte leis an deireadh sin, mich, so tá an mam ag déanamh an stiúraíocht níl mo dhuine so sin cúis go bhfuil an mich ansin in ionad ich, an accusative, so stiúraigh sí mé, sofort, láithreach, sofort, nach Hause, zurück, ar ais chuig an teach,

Léigh tríd arís é ionas go bhfuil tuiscint iomlán agaibh agus ansin nuair a osclaíonn an fhoirm tar éis leathuair tar éis a hocht maidin Dé Déardaoin beidh sibh in ann na ceisteanna a fhreagairt. So isteach libh, freagair na ceisteanna, look chuir mé fiú na haltanna isteach in aice leis na ceisteanna, tá cúpla díobh ilroghnach so is féidir leat an freagra ceart a roghnú agus tá cúpla díobh agus caithfidh tú dul isteach agus caithfidh tú an an abairt cheart a roghnú as an téacs. So leis sin, just bí cúramach go bhfuil sé litrithe díreach mar atá sé litrithe sa téacs. So má tá an umlaut ann, go bhfuil an umlaut, má tá an comhartha ceiste ann, go bhfuil comhartha ceiste, má tá lánstad ann, go bhfuil an lánstad, em, ionas, eh, go bhfuil sé marcáilte i gceart, eh, ag an, ag an app. Agus ná déanaigí dearmad brú ar submit. Muna brúann tú ar submit níl aon fianaise agam go bhfuil sé déanta agus ansin le bheith cothrom ar gach duine caithfidh sé bheith déanta sa bealach céanna ag gach duine. So bí cinnte go bhfuil sibh ar an liathróid le seo agus ansin labhróidh mé libh ar.